Safina Jara ne hali bi an b'a yira kanubaaw la tiɲɛ u sɔgɔlen bɛ Nura FM de la unhun 94 tiɲɛ tɔmi murumuru 5 5 laseli an b'o kɛ ka bɔɔ Jalakɔrɔjii unnn Koɲumani Wɛrɛda la unhun nɛgɛjuru sira o ye 76 unh 33 43 03 hali bi an b'a yira kanubaaw la unh mun ye Gawusu Kalulu Berete Berete kala kisɛ lalabi ɲanama unhun an b'ale ka groupe sanni awɔ ale ye mun sanga di Nura FM ma abu an b'o de sanfɛ nin waati na mun ye lamini sedu tarawele ale ni baru ka bɔ énergie du Mali la u y'u deli ko ni k'a dabɔ a daminɛ u y'a daminɛ o don don ye walayi baru n tɛ balima la umari yɛrɛ mun bɛ énergie du Mali ɲɛmaya la umari bɛ a ka ca ni san bi saba ye ɛ maa kelen san bi saba cakɛda kelen ayi a m'o kɛ ɲɛmaya la dɛ nka a bɛ énergie in kɔnɔ a ka ca ni san bi saba ye gɛlɛya foyi tɛ énergie du Mali la n'o t'o dɔn umari tɛ mun dɔn o kan k'o dɔn Ɔ ni bɛ kunnafonidilaw wele ka taa fɔ ko ni juru in bɛ mɔgɔw la a juru bɛ mun na aw t'a dɔn ni a bɛ faantan de la nka a bɛ waritigi yɛrɛ dama de la ye sirajan taama an b'a dabɔ le Soft ne bɛ bɔ ni ale ye o ka kɛ mun ye OAM abu safina jara a kumara ayiwa a y'a jira k'a fɔ ko mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga sini n'o bɛ bɛn alamisa ma ɛ siga t'a la a bɛ taa jɔ mun ye CNT maaw ɲɛkɔrɔ nka mun ye OAM ye a y'a jira k'a fɔ ko mun ye Choguel Kokala Mayiga siga t'a la ko a bɛna taa bluff ba wɛrɛ kɛ dɛ mun ye CNT maaw ɲɛkɔrɔla la mun ye OAM ye ka bɔ le Soft kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga i bɛ na ye k'a fɔ ko a bɛ kalo tan ɲɔgɔnna bɔ a bɛ gouvernement in kɔni o ɲɛmaaya la o siratigɛ la ko mun ye CNT maaw kɔni ye wele k'o bila a ma a ka taa ɲɛfɔli kɛ a biladon fanga ɲɛmaa la fo ka n'a bila bi na baara minnu ni olu bolodala baara minnu fana bɛ yen ni olu ma se ka kɛ unhun ɛ abu safina jara ko Choguel Kokala Mayiga a bɛ taa o kolo ni o bu ni ko o bɔ ɲɔgɔn na ayiwa batigɛba ka fɔ la a ko mun ye uti 2020 k'a daminɛ o la an bɛ don min na fo ka n'a bila bi la siga t'a la maa yɛrɛ kɔni bɛ se k'i bolodon kɔni kɔni sin fɛn mun ma ɛ abu safina jara ko o ɲɛna an ka jamana kɔnɔ la ko siga t'a la o ye an ka armée n'o bɛ an ka les FAMa kofɔ abu olu ka wulikajɔ mun bɛ yen nin waati in na maramafɛn minnu a bɛ ka sanga don olu ma o ye ɲɛdimi ye kɔnɔdimi ko o to o ye a ko o bɔlen kɔfɛ n'o bɔra ko maa tɛ se k'i bolo sin fɛn na transition kɔnɔna la a ka jɛ abu safina jara ko fɛn min ko n'o ɲɛna dɛ o siratigɛ la ko mun ye Choguel Kokala Mayiga siga t'a la mun ye fɔli sen kelen dɔnkili sen kelen ɛ abu safina jara k'a bɛna to o baara ka to o boloda kura ye ayiwa mun ye CNT o kɔnɔna la ko mun ye Choguel Kokala Mayiga ɛ ko a tɛna taa a dabiri tugun wa mun ye malidenw da O siratigɛla mun ye alamisa don n'o bɛ bɛn awirili kalo tile mugan ani kelen ma docteur sogɛli kokala mayiga i n'a fɔ n y'a fɔ i ɲɛna cogo min na a bɛ taa jɔ mun ye CNT maaw ɲɛkɔrɔ o sabu kɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko a ye plan d'action gouvernementale min na a y' o sigi sen kan waati tɛmɛnen na n'o bɛ uti kalo tile fila yɛrɛ ko fɔ san ba fila ani san mugan ani kelen docteur sogɛli kokala mayiga a tɛmɛna CNT maaw ɲɛkɔrɔ o plan d'action ko a y' a kolo ko o kari o siratigɛ la ko mun ye kabi kalo seegin an bɛ don min na kɔmi bi ka n'a bila kalo tan na ɛ ko mun ye plan d'action gouvernementale Ah. ko a kun sigilen bɛ sen naani o kan nka abu safinɛ jara i bɛna ye k'a fɔ ko baara caman bɛ yen ko o ma se ka kɛ dɛ o siratigɛ la ko min ye docteur sogɛli kokala mayiga ni- Mayiga. ni jamana premier ministre don O don. CNT ɲɛmaaba n'o de ye kolonɛli maliki jaw ye Ah. mun ye sogɛli ye bɔli laban min kɛ ye a y'a jira k'a fɔ ko sogɛli ko siga t'a la ko don n'a nataw la k'i bɛna wele i bɛna ko o kolo ka a n'a bu ko o bɔ ɲɔgɔn na Ayiwa. malidenw bɛ se ka a faamuya cogo min na a Tabarikala. ko maliki Jaw jaw a ye nin kɔrɔfɔ nin k'a da mun ye sogɛli kokala mayiga tulo kan a y'a jira k'a fɔ ko mun ye malidenw mago bɛ waati la kalata ka kan ka kɛ waati min na wa transition yɛrɛ a bɛ taabolo min na ko sogɛli kokala mayiga i ka na a ɲɛfɔ malidenw ɲɛna ayiwa o waati ko o bɛnali o ka mun ye kɔrɔfɔ min yɛrɛ bɛ yen abu safinɛ jara n'o bɛ maaninfin k'i kamana gan mun ye jamana CNT ɲɛmaaba n'o de bɛ maliki jaw ko fɔ jaw ale y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don ko gɛlɛya minnu o bɛ anw ni CEDEAO ɲɔgɔn cɛ abada ko o kɔni ma ka kɛ gɔri ye ka ɲɛ Mun ye mali kura ko o ma ayiwa abu safinɛ jara nin kɔrɔfɔ min n'a bɔra maliki jaw da kɔnɔ mun ye sogɛli ka maaw a kɛrɛfɛ maaw abu safinɛ jara ko a bal'u la fo k'a fɔ ko a bal'u la ko sabu kɛ u ma sigi n'a ye cogoya si la k'a fɔ ko nin babu ko a bɛ bɔ mun ye CNT ɲɛmaa da n'o bɛ maliki jaw ko a bɛ bɔ a da ayiwa o siratigɛ la a ko n'i ye sogɛli ka ko nin jateminɛ k'a lajɛ docteur sogɛli kokala mayiga waati tɛmɛnen yɛrɛ la a y'a jira k'a fɔ n'o bɛ marisikalo tile naani ko fɔ a ko kɛmɛ kɛmɛ sigi la ale ka gouvernement ko o ye baara min kɛ ɛ abu safina jara ko a bɛ t'i jɔ mun ye bi seegin o la o siratigɛ la an kɔni bɛ don min na i n'a fɔ ko bi ɛ abu safina jara baara in ko a bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ n'o bɛ sogɛli yɛrɛ kanubaw kofɔ u y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ caman kɛra koyi ko assemblée nationale kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko o tɛntɛnna haute cour de justice abu safina jara ko audit ko o kɛra ye AGEFAU fo ka taa bila mun ye AMRTP la ko wulikajɔ k'o kɛra nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Ayiwa. a ko action mugan ani kelen Ah. sogɛli kanubaaw y'a jira k'a fɔ k'u ye o baara ko o kɛ Ah. a ko bi saba ani saba Ah. o bɛ sen na Ayiwa. a ko seegin bɛ yen Ahan. ko aa o ma se ka kɛ fɔlɔ dɛ Ayiwa. o siratigɛ la maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko mun ye lakana kɔni n'o bɔra yen ɛ abu safina jara ko sogɛli kokala mayiga a ka nin gouvernement ko maa tɛna se k'i bolokɔni sin yɔrɔ la Ya. ɛ abu safina jara ko o ɲɛna koyi Eh. o siratigɛ la Ahan. a ko ko mun fana ko bɛɛ ko n'o o ɲɛna Ah. docteur sogɛli kokala mayiga ka Mayiga. gouvernement kɔnɔna la Ahan. ɛ abu safina jara Ah. i bɛna a ye k'a fɔ ko mun ye réforme politique ani institutionnelle o baara ko o bɛ sen na mun ye dunta train de vie ko o kɔni ko siga t'a la ɛ Abu Safinɛ Jara ko o jiginna kosɛbɛ o bɔlen kɔfɛ mun ye syndicat jɛkulu olu tun bɛ to ka muruti mun fari fana ko o boloda ɛ Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la ko o fana ko o nɔgɔyara kosɛbɛ o siratigɛ la mun kɔrɔfɔ min yɛrɛ bɛ ni y'a a f'i ye ko o kɛlen bɛ ka Sogɛli Kokala Mayiga a kanubaw kɔni k'u jɔrɔ ni ka Sogɛli yɛrɛ jɔrɔ Maliki Jaw de y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don ko gɛlɛya ko o bɛ anw ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ a ko ko o man ka kɛ gɔli ye ka ɲɛsin mun ye transition et refondation n'o bɛ mali kura ko fɔ e abu safinɛ jara ko o man ka kɛ gɛlɛya ye Ayiwa. fasiriba kɔni ka fɔ la A ko di. an kɔni bɛ don min na i n'a fɔ ko bi Bi. docteur sogɛli kokala mayiga Ah. sini kɔni ko a bɛna taa jɔ mun ye cnt maaw kɔni u ɲɛkɔrɔ ko e ko sogɛli kokala mayiga k'a bɛna se ka CNT maaw la k'u convaincre wa a bɛna se k'u lasɔn wa nka fasiriba n'o bɛ OIM ko fɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko docteur Sogɛli Kokala Mayiga siga t'a la ko a bɛ sɔn ka taa mana da malidenw ɲɛla kura ye dɛ sini kɔni alamisadon n'o bɛ avril kalo tile mugan ani kelen ma san ba fila ani san mugan ani fila CNT maaw ɲɛkɔrɔ kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ le Soft kɔnɔ maa min ye sɛbɛnnikɛla de o de OIM ye Abu Safinɛ Jara i bonya o b'a la Bi k'a dɔn k'a fɔ an bɛ Soir de Bamako walima Nouvel Horizon an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn n'i y'ale bila ne bɛ n bolo don a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o tɔgɔ ye ko le toguna k'a fɔ le toguna ka kɛɲɛ ni u ka bi bɔli ye nin ye a bɔko biwolonwula ani kelen ye a ye k'a dɔn k'a fɔ i da bɔra ka se Sogɛli Kokala Mayiga a ka ko minnu ma a ye k'a dɔn k'a fɔ le toguna o ye min fɔ ani i ka fɔta a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u cɛ ka jan i ko baji ani jɛgɛjalan min bɛ tali kɛ le toguna la, ne m'a fɔ dɛ, i ye min kalan kɛ, ɔhɔ, i ye min kalan, awɔ, o de ko don, ɔhɔ, o tuma min bɛ tali kɛ le toguna la, le toguna, olu ye min fɔ, ɔnhɔn, a ye k'a dɔn k'a fɔ o tɛ dɔwɛrɛ dɛ, un, min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ docteur Sogɛli Kokala Mayiga la, Sogɛli, ko ni Ala sɔnna ma sini alamisa, kɔrɔbɔrɔkɛ, a ye k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛna bɛn avril kalo tile mugan ani kelen ma, un, docteur Sogɛli Kokala Mayiga, awɔ, a ye k'a dɔn k'a fɔ ko

fɔ ni olu tɛ sogɛli fɛ olu ka wuli ka jɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ nin ka kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko divorce n'o ye furusa ye u ka se ka don tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ sogɛli kokala mayiga ani CNT maaw cɛ a ka jɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin min ni o bɛ wele k'a dɔn k'a fɔ interpellation nin ka kɛ sababu ye u ka interpellation k'a yɛlɛma a ka jɛ min ni o bɛ wele ko motion de censure k'u ka o sigi sogɛli kokala mayiga kan koyi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sogɛli kokala mayiga a bɛ se ka gɛn cogo min na ka bɔ premier ministre ya la nin de ye i k'a dɔn a fɔ sogɛli kokala mayiga a juguyabaaw ah. maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu tɛ a sogɛli kokala mayiga fɛ hmm. n'olu tɛ a kunkolo fɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu ka kɔrɔfɔw filɛ nin ye fasiriba ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ docteur sogɛli kokala mayiga la a hakili latigɛlen bɛ eh. i ko i k'a dɔn k'a fɔ eh, den ni ale bɛ a mɔmuso sen kan ah. docteur sogɛli kokala mayiga a kɔni fasiriba y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don hmm. Docteur Choguel Kokalla Maïga a tɛmɛna CNT ɲɛkɔrɔ o kɛra utikalo tile fila o kɛra san 2021 na bon a ye k'a dɔn k'a fɔ docteur Choguel Kokalla Maïga waati min na a tɛmɛna CNT ɲɛkɔrɔ e kosɛbɛ min bɛ tali kɛ baaraba naani na o de bolo dara a ye koyi baaraw bɛ tali kɛ fɛn min kan n'o ye renforcement de la sécurité min bɛ tali kɛ lakanabaliya la ale bɛ se ka sabati cogo min na jamana a fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o kɛra kelen min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ o ye réforme politique et institutionnelle n'o ye ka se ka to ko yɛlɛmaw bɛ se ka don a la cogo min na aw aw ka jan an ka foroba cakɛdaw mm. ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka larawe k'a ladilancogo cɛ ɲuman na k'a dɔn k'a fɔ o ye filanan ye min bɛ tali kɛ organisation des élections générales eh. n'o ye k'a dɔn k'a fɔ élections bɛ se ka labɛn élections bɛɛ lajɛlen bɛ se ka labɛn mm. labɛncogo cɛ ɲuman na cogo min na ani k'a dɔn k'a fɔ promotion de la bonne gouvernance ah. et l'adaptation d'un pacte de sécurité de stabilité eh. o tɛ dɔwɛrɛ dɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ bonne gouvernance foroba baaraw k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka kɛ kɛcogo cɛ ɲumanw na cogo min na kosɛbɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ o ka kɛ sababu ye bɛn ani kelenya ka se ka sabati anw ka jamana in kɔnɔ a banna ninnu de tun ye cakɛdaw ye minnu walima ninnu ye bolodaw ye boloda minnu ni a taara ka di Choguel Kokalla Maïga ma nin boloda minnu filɛ ni a taara ka di Choguel Kokalla Maïga ma a kɔni yirala k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ bakurunba la min bɛ tali kɛ bi seegin ani wolonwula kosɛbɛ kɛmɛsarada la i k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kokalla Maïga ko a ye nin bɛɛ lajɛlen baaraw kɛ a kun fɔlɔ ye mun ye min ni o bɛ wele ko la montée en o waati la ka se sisan ma kosɛbɛ maa min y'a jateminɛ anw ka jamana in fan caman bɛ yen e i n'a dɔn k'a fɔ ko min ye tali kɛ Choguel Kokalla Maïga la n'a kɛn bɛ ka wulikajɔ sɛbɛ kɛ armée kunda n'a kɛn tɛ k'o kɛ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ o la koyi o tuma maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kokalla Maïga u bɛ a juguya la maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu b'a fɛ nin ko in ka kɛ sababu ye Choguel a bɛ se ka bɔ premier ministre la cogo min na k'a dɔn k'a fɔ Fasiriba kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale ma da a la ni o baaraw na kɛra e a sababu kɛ k'a fɔ Choguel Kokalla Maïga wulikajɔ caman de bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la montée en puissance de l'armée a kɛn bɛ k'o sɛbɛ boloda Fasiriba ka fɔ la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ assises nationales de la refondation na aw Choguel Kokalla Maïga waati min na nin hakilila a ye o sɔrɔ o baara in sɛbɛ kɛra a kɛra k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔden a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ k'i sen don nin ko in kɔnɔ cogo min na Fasiriba ka fɔ la kosɛbɛ min bɛ tali kɛ assises nationales et de la refondation na e kosɛbɛ jamana in fan caman i k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kokalla Maïga u kɔni ye recommandation minnu bɔ o sɛbɛn kosɛbɛ kɔni jirala k'a fɔ ko jamana a na mara o hukumu kɔnɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ recommandation solution minnu ni olu bɔra assises nationales sɛbɛn jamana a na mara ka taa ni o siraw ye Fasiriba ka fɔ la ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra wulikajɔ ye wulikajɔ min k'a dɔn k'a fɔ ni Choguel Kokalla Maïga a ye ninnu kɛ wa k'a dɔn k'a fɔ baaraw bɛɛ lajɛlen sabatira a bolo min ni o bɛ wele ko effort de l'organisation n'o ye k'a dɔn k'a fɔ organisation des élections générales o baara minnu fana filɛ o ye k'a dɔn k'a fɔ ko kalata ko o nasiraw kan walasa i k'a dɔn k'a fɔ kalata jɛlen a bɛ se ka kɛ anw ka jamana in kɔnɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ ko Sogɛli Kokala Mayiga ko u y'o baaraw sɛbɛ nun don min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa kuraw tɔw bɛ ka sɛbɛn wa jamana kɔnɔden minnu k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɔra jamana kɔfɛ n'olu bɛ wele ko réfugiés n'i y'a ta k'a lajɛ maa ba wolonwula ani bi wɔɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen sera ka recenser min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ recensement général la, kosɛbɛ, i k'a dɔn k'a fɔ maliyɛn minnu ni olu bɛ jamana in kɔfɛ, unhun, k'o baaraw bɛɛ lajɛlen ko o bɛ senna, unhun, ninnu bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔfɔ ye min b'a jira k'a fɔ ko Sogɛli Kokala Mayiga, Sogɛli, a ye wulikajɔ sɛbɛ boloda, awɔ, walasa i k'a dɔn k'a fɔ baara minnu ni a kalifala a la, i k'a dɔn k'a fɔ a baaraw bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka sabati cogo min na, a banna, i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ bonne gouvernance la, anhan, n'o ye foroba ca a bɛ se ka kɛ cogo min na, unhun, wa i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko o kɛ mɛ réalité ye wa i k'a dɔn k'a fɔ foroba ca a baaraw bɛ ka kɛ a kɔrɔbasiri ye mun ye lutte contre la corruption maaba caman bɛ cɛba caman bɛ k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ kaso la bi wa k'a dɔn k'a fɔ ko o baaraw sɛbɛ kɛ mɛ k'a dɔn k'a fɔ hali waati dɔ la ko mankan dɔ kun wulila min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ logements sociaux ko la ko ɲagami don bɛ a la a bɛɛ lajɛlen la Sogɛli Kokala Mayiga a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ o commission k'o ci k'o da n'o bɔra yen k'a dɔn k'a fɔ mankan kɔni wulila waati dɔ la min ni o bɛ wele ko garde pénitentiaire n'o ye kasobon gardiens ye kunna yirala waati dɔ la k'a fɔ ko olu ka concours fana fɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ yuruguyurugu ani dibidibi caman k'a dɔn k'a fɔ o donna o senfɛ Sogɛli Kokala Mayiga a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ o sɛbɛnfuraw olu ka fara ka bɔ yen min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ polisi ko la an bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ a tɛ tɛmɛ tile fila saba ɲɔgɔn kan polisiw k'a dɔn k'a fɔ ko mankan kɔni wulilen bɛ polisiso la k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ polisiw u ka recrutement min ni o kɛra waati na ɛ kɔrɔbɔrɔkɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya fana don bɛ o la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen Sogɛli Kokala Mayiga a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la min bɛ tali kɛ o décision na ko ka segin kɛ o kan fasiribaa ka fɔ la k'a fɔ ko kɔrɔfɔw ka ca baara kɛlen ka ca Sogɛli Kokala Mayiga fɛ o tuma ko n'i ye baaraw ta k'a lajɛ kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada bakurubaya la Sogɛli Kokala Mayiga a ye bi seegin ani wolonwula a n'a buruburu ko a sera k'o saalo Fasiri filɛ nin ye an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ le Toguna kɔnɔ Sanade Sana ale ka sɛbɛn don a ka ca kojugu Abu a yɛrɛ na kɛ Sogɛli ka jeliba ye sa ne wa a kojugu an bɛ to dun ɲɔgɔnfɛ alors comment e ni Sogɛli tun ma to dun ɲɔgɔnfɛ kojugu nka bi a ɲinɛn'i kɔ a y'i to kɔ k'i bɔ yen a Sogɛli bɛ ka min kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la mais a ɲinɛn'i kɔ bi awɔ hali n'i t'a ka parti la anw ta tɛ maa ko ye o a ɲinɛn'i kɔ bi anw ta ye min bɛ ka min kɛ waati min nka a ɲinɛn'i kɔ bi an b'a ja
tu a ma dɔ wɛrɛ di yan waa kelen ko han ɔhɔn i ye Sogɛli ka waa kelen dun ee waa kelen o min mun ye interview waa kelen Abu Ah. ne hakili bɛ mun ye Sogɛli Kokala Mayiga la Ah. a ka conférence de presse laban m'o kɛnɛ kan. mp la Ah. la i kuma o kɛnɛ kan ne ko i ye dɔ sɔrɔ ayi
ne ko n ko choguel n ko aa i b'a sɔrɔ mun ye choguel ka karamɔgɔkɛ n ko a kɛlen bɛ k'a fɔ a ɲɛna k'a ka i fasa ja k'a bɛ kɛ jamana in premier ministre ye don don a donni kama n'a y'a lajɛ fo choguel bɛ fiye fiye
aa bi ma choguel in bila a ko ninnu na dɛ i tulo b'a la ɛ choguel bɛ bi ma bila a la dɛ choguel bɛ mali politiki maaba dɔn dɛ a bɛ mali politiki maa dɔn nka abu dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛla kan an b'a fɔ choguel ɲɛna baara caman bɛ yen a kɛra wa baara caman o ɲɛna wa mun ye baara caman bɛ yen abu safinɛ jara o ma kɛ wa a ma ɲɛ o bɛ fɔ dɛ a bɛ fɔ
ayiwa caman de bɛ yen a bɛɛ tɛ se ka ɲaminɛ awɔ wa caman fana de bɛ yen abu safinɛ jara a ma ɲɛ o cɛ kosɛbɛ ni min ma ɲa o bɛ fɔ k'a ka fɔ a bɛ fɔ n'ala sɔnna e énergie ko filɛ nin ye o dogolen bɛ maa la ja o man ɲi i yɛrɛ k'a fɔ a bɛɛ a bɛɛ a bɛɛ ma ɲa han a bɛɛ ma ɲa o dogolen bɛ maa la o dogolen tɛ gɛlɛya min b'o kɔnɔ bi an bɛɛ b'o kalama sunkalo mun filɛ nin an bɛ sunkalo mun na dabalo fɛnw sɔngɔ ko o gɛlɛyalen don maa la da sera kuma ma o a y'i da sera yiri ma sisan o ma dogo maa la dɛ a y'i da sera yiri ma gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛnya na k'a sababu kɛ baloko sira ye a tiɲɛ na ministre min yɛrɛ fana n'o ka baara ɲɛsinnen don kunnafonidilaw ka baara ko ma abu safinɛ jara ne t'a dɔn kɔni ale ka wulikajɔ ye fɛn mun ye aramu a ma nɔgɔn armée bɔlen kɔfɛ bolo bɛ se ka sin yɔrɔ min ma choguel ka gouvernement kɔnɔna la ɛ abu safinɛ jara o ye kɛnɛyaso ye dɔgɔtɔrɔ ça va là wa a ka fisa yen ka fisa o sabu fɔlɔ fɔlɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye banabagatɔ o ni pali tun bɛ don nka mun ye kɔrɔsigibaa banabagatɔ bɛ kɛnɛya nka kɔrɔsigibaa o ni pali bɛ segin so o sabu kɛ soso ye nka an bɛ don min na komi bi jaminatu sangare filamuso a fana y'i jɔ jɔyɔrɔ la baara o kɛra yen tabarikala Abu Safinɛ Jara tɛmɛ an bɛ taa n bɛ n bolo n b'a kari ka don ka kɛ Soir de Bamako Soir de Bamako Bamako wula a taa n bɛ bɔ ni a ye mun ye Laaya Jara Laakum Laaya Jara a kumara ayiwa a ko mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga Mayiga n'ale de ye an ka jamana premier ministre ye a ye kangarida kɛ kangarida kan mun na a y'a ɲɛsin ministre mun n'o ka baara ɲɛsinnen don an ka diinɛ ko ma ɛ Choguel Kokala Mayiga a ye kangarida kɛ ka ɲɛsin cɛ ma ayiwa n'o de bɛ Mahamadu Kɔnɛ kofɔ ɛ a balimakɛ a tɛ wa o don mun ye Choguel Kokala Mayiga a y'a jira k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na ko kibaruyaw sɔrɔla k'a fɔ ko mun ye an ka misiri dɔw kɔnɔna bɛ yen ɛ abu safinɛ jara ko mun ye pakistankaw ɛ ko olu bɛ mun ye waajulu o la misiri ninnu kɔnɔna la waajulu mun n'an k'a ma ko dawa ɛ ko olu bɛ dawa la dawa dawa i ko lɔ wa b'a dɔn u bi minnu bɛ yala yala ka ɛ, ɛ, mɔgɔw waaju dɔ kɛ Ɔhɔn. hali n'u y'aw sigilen sɔrɔ gɛrɛn na u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ Ɔ. k'a ka wuli ka tugu u kɔ a ka taa misiri la Ee. olu tɛ de dawakɛla kɔni alɔ aw tile ma ban sa an b'o an t'o waati la bilen dɛ eh, ayiwa ah minisiri k'a lajɛ dɛ ah non ah non mais ce poste là abu safinɛ jara ni fɛn bilenman n'o ye maa mun fa faga ah. n'i ye tondo bilen natɔ i bɛ boli k'i jɔrɔ mm-hmm. o siratigɛ la mm-hmm. mun ye docteur sogɛli kokala mayiga a ko mun ye pakistanaka minnu min bɛ nin waati in na an ka misiri dɔw bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la mun ye commune deux misiri dɔw na a bɔ o mana bɔ hippodrome abu safinɛ jara ko mun ye o misiri o kɔnɔna la ko jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko mun ye pakistanɛ caman de ko o de nalen don k'u bɛ to ka dawa ko o kɛ misiri ninnu o kɔnɔna la o siratigɛ la n'i dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ an ka maajuguba min bɛ an bɛ don min na ko bi n'o de yadi agali ye yada agali kabi waati mun na yada agali ale bɔra pakistan mm -hmm. abu safina jara yada agali mm -hmm. a ye nin jogojuguya in kɔni ni k'o daminɛ an ka jamana a kɔrɔnfɛ yanfan fɛ a ko nin baara nin bɛɛ lajɛlen mm -hmm. ko a bɔra mun ye yadi agali mm -hmm. ale yɔrɔ de la mm -hmm. o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye docteur sogɛli kokala mayiga mm -hmm. a y'a yira mun ye minisiri min o ka baara ɲɛsinnen don mm -hmm. diinɛ ko o ma mm -hmm. a ko nin waati na ko a k'i farati kosɛbɛ mm -hmm. o siratigɛ la mm -hmm. i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye bataki in kɔni ko a taara di mun ye minisiri min o ka baara ɲɛsinnen don diinɛ ko o ma k'a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ko nin waati laban ninnu na a yira k'a fɔ ko mun ye an ka misiri kɔnɔna dɔw bɛ yen ɛ ko mun ye pakistanɛw kɛlen bɛ k'a fa tew i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye pakistanɛ ninnu yɛrɛ abu safinɛ jara ko mun ye silamɛ association dɔ bɛ yen k'o de kɛra sababu ye ni ka na n'u ye jamana o kɔnɔna la mun ye nin pakistanɛ waajulikɛla ninnu abu safinɛ jara i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye visa fo ka taa fara mun ye di passeport diplomatique ɛ abu safinɛ jara ko o bɛɛ lajɛlen nin kɔni de b'u bolo o siratigɛ la mun ye fatirikɛba ye mun ye Eh, laya jara oh, ale y'a yira k'a fɔ ko docteur sogɛli kokala mayiga mm. a y'a yira k'a fɔ ko ni maa min bɛ abu safinɛ jara mm-hmm. n y'o de f'i ɲɛna n ko ni fɛn bilenman ye maa min fa faga mm-hmm. n'i ye eh, toron bilen natɔ ye mm. i bɛ boli k'i dogo anw ka maliden jugu min bɛ n'o bɛ yada agali kofɔ mm. ale ye bɔli laban min kɛ pakistanakaw fɛ yen kabi yada agali nana a kɛra jihadisi o juguman ye o siratigɛ la mun ye docteur sogɛli kokala mayiga a ko mun ye minisiri ye n'o bɛ diinɛ minisiri kofɔ k'a k'i farati kosɛbɛ o siratigɛ la abu safinɛ jara ko ɲininkaliw taara ka ni misiri maa ninnu dɔw k'u sɛgɛrɛ olu y'a yira k'a fɔ ko nin pakistanɛ ninnu k'u nakun tɛ dɔwɛrɛ ko min ye silamɛya abu safinɛ jara ko o bɛ se ka jiidi cogo min na ko silamɛw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u bolo kɔni k'o di ɲɔgɔn ma cogo min na ko min ye pakistanɛ ninnu ko u nakun de y'o ye nka min ye premier ministre ye n'o bɛ docteur sogɛli kokala mayiga kofɔ a ko ninnu kɔni bɛ baara min na nin waati laban ninnu na ko dawa anw ka n'u kɔnɔna la hippodrome kɔnɔna la n'o bɛ commune deux kofɔ fɛn don ko a tɛ bɛn bi ɛ Abu Safinɛ Jara ko a tɛ bɛn sini a ko n'o y'a sɔrɔ mm. an nakun de ye walasa min ye alisilamɛw mm. aw bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma mm. ko o baaraw bɛ se ka kɛ cogoya wɛrɛ la a ka association yɛrɛ dama bɛ se ka jɛ k'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ Abu Safinɛ Jara ka sɔrɔ mun ye waajuli o kɛnɛ ma taa sigi an ka misiri kɔnɔna la o siratigɛ la mun ye i balimakɛ mun bɛ yen n'o bɛ minisiri kɔnɛ kofɔ Sogɛli kɔni y'a yira la k'a fɔ a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ nin kɛwale min n'a bɛ ka kɛ nin waati laban ninnu na anw ka misiriw kɔnɔ la k'a ka fu siri a dan na a b'a kɛ ee a b'a kɛ dɛ a bɛ fu siri a la dɛ nin tɛ bɛn an bɛ waati min na komi bi ayiwa n'a ma ɲɛ ko la montée en puissance o bɛ sen nɔ maa wɛrɛw ka yaala yaala k'u bɛna diyagoya dawa k'an kun dawa An dawalen don koyi a banna anw dawalen don u bɛ kojugu an dawalen tɛ kojugu an dawalen don dɛ kojugu Abu Safunɛ Jara kunnafoni fila an y'a sama ka bɔ min ye Soir de Bamakɔ ale kɔnɔ Laya Jara ale ye sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la B'a di i k'a dɔn k'a fɔ Laya Jara ni an bɛ segin kura ye ka na kumaso kɔnɔna la nin waati na hali bi an b'a jira kanubaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM de la bi kɔnɔntɔn ani naani tomi murumuru duuru laseli an bɛ k'o kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Kɔɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira soixante-seize trente-trois quarante-trois zéro trois i bolo kari ka don joona b'a di i k'a dɔn k'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don a don min bɛ tali kɛ Nouvel Horizon la min bɔ ni a ye bɔn Mamani Ture ale ka sɛbɛn don Mamani a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ anw ka armée Mali la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Gosi kan ka fɔ kununko ni o bɛnna avril kalo tile tan ani kɔnɔntɔn ma walayi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko Gosi kan o bilara armée Mali ale tɛgɛ kɔnɔ o ɲɛna parce que b'a ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Barkhane na Barkhane i k'a dɔn k'a fɔ o ye tubabuw ka sɔrɔsiw ye o don k'a dɔn k'a fɔ nin kan in a tun bɛ olu bolo Tesaliti tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ tiɲɛ Kidali Tɔnbɔkutu ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ ko Gosi bɛna kɛ kan naaninan ye ayiwa kan naaninan min k'a dɔn fɔ armée Mali a kɛlen bɛ ka o minɛ tabarikala a b'a ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ kabini waati dɔ la gɛlɛya kɔni donna bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko waati dɔ tɛmɛna o kɛra gɛlɛyaba tun bɛ anw ni Mali ni Faransi cɛ kosɛbɛ a ka jan gɛlɛya in a bɛ senna hali bi awɔ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ kuma déplacélen dɔw la min bɛ tali kɛ kuma porokotolenw na kosɛbɛ kuma porokotolen caman de bɛ yen awɔ k'a dɔn k'a fɔ o tɛmɛna Faransi a marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ waati dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin anw ka jamana ɲɛmaaw ma kosɛbɛ o kuma porokotolenw tora sababu ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ u ka jamana ɲɛmaa la ni o ye Emmanuel Makɔrɔnnin k'a dɔn k'a fɔ musokɔrɔba cɛ yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ a kɔni y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ opération Barkhane na yɛlɛma dɔw bɛna don a sɛbɛn o yɛlɛmaw taara laban fɛn min na bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko u kɔni ye anw bila k'a dɔn k'a fɔ k'an to kɛlɛ k'an to a camancɛ bɛ tali kɛ ka u cun ni an ye walima ka yiri ju K'a tigɛ ni an ye u y'o waleya k'a dɔn k'a fɔ o de taara wolo sababu la bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ min ma ɲa n'a ma ɲa k'a fɔ ko min ye tali kɛ anw ka kɛlɛkɛ masaw la fɔ n'a ma ɲa k'a fɔ ko Faransi Barkhane ni olu ma ɲɛ k'a fɔ ko olu y'u cun ni an ye a ka kan k'a dɔn k'a fɔ anw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka a boloda sira wɛrɛ fɛ parce que b'a ka fɔ la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Barkhane la olu kɔni tun bɛ nin kan in kɔnɔ a mɛnna wa k'a dɔn k'a fɔ kan min k'a dɔn k'a fɔ o ye Gosi kan ye ka

i ka jɔ bɛɛ lajɛlen sɛbɛ boloda kosɛbɛ kan o kan bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni a bila kun bɛ eh, faransi tubabuw ka bolo kan Barikali. a kan bɛɛ lajɛlen i ka dɔn k'a fɔ ko a na bila anw ka armée ka bolo kan dɛ O bɛ kɛ. parce que ba ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin kan ye ni o ye gosi kan a dili ye anw ka armée ma i ka dɔn k'a fɔ a baara sɛbɛ labɛnna wa i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ caman kɛra min bɛ se k'a to i ka dɔn k'a fɔ gosi kan a ka se ka bila anw ka armée ka bolo kan kosɛbɛ Wa bilali min ni a kɛra anw ka armée ka bolo kan k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛra yamaruya kɔnɔ a kɛra sariya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sababu i k'a dɔn k'a fɔ kan kɔnɔna baara minnu kan ka kɛ minɛn minnu ni olu kan ka to a kan kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ a ka taa bila fɔ a sow la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tora u tɔgɔw la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ armée française u ka porte-parole dɔ la kɔni y'a jira k'a fɔ ko cɛn don kan in kɔni olu tun bɛ a kɔnɔ nka bi i k'a dɔn k'a fɔ bɔtɔ filɛ nin ye ka kan in k'a di k'a dɔn k'a fɔ mali sɔrɔsilakaw ma k'a dɔn k'a fɔ mali sɔrɔsilakaw yɛrɛ na u jɔ u jɔyɔrɔ la wa i k'a dɔn k'a fɔ nin ye mali sɔrɔsilakaw ka yɛrɛma hɔrɔnya kosɛbɛ nin ye o taalen ye ka di u ma walayi k'a dɔn k'a fɔ ko u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ tigɛ ka tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ banbaanci wale kɛbaaw la o bɛ kɛ u kana se ka dankari u la cogo si la parce que ba kɔni y'a jira k'a fɔ ko don nataw la gosi kan tɛmɛnen kɔ o kɔfɛ menaka ani gawo mm. olu kan i k'a dɔn k'a fɔ barikani bɛ olu kɔnɔ hali bi an bɛ don min na kɔmi sisan k'a dɔn k'a fɔ nka don nataw la ko ninnu bɛɛ lajɛlen na ta ka bila armée a bolo kan min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ gosi kan a évacuation senfɛ mm. k'a dɔn k'a fɔ conteneur kɛmɛ naani baɲango faransilakaw ko u y'olu bɛɛ lajɛlen doni k'a dɔn k'a fɔ ka taa ni u ye u ka jamana kan ko ye Fa fɔlɔ'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ san donmini dusu la u ka taa se fɔ sisan ma mali yɔrɔ caman de bɛ yen a kala k'a fɔ ko o kɔntli tun tɛ anw ka mali ali bolo wala ka don ka fɔ bɔlɔtɛ min ka ka fɔ o ye cɛsiri min ka ka fɔ cɛsiri ani hami min bɛ anw ka otote la maa minnu bɛ ka ka fɔ olu bɛ jamana a ɲɛmaya kun bi kɔni ka hakɛ la n'u ka volonté awɔ an'u ka miiriya ti dɔ wɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ armée ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ kosɛbɛ territoire national ni o ye jamana a dugukolo bɛɛ lajɛlen fantan naani bɛɛ lajɛlen armée bɛ se ka a bɛɛ lajɛlen contrôler cogo min na a banna a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila armée ka bolo kan cogo min na o de sababu la i k'a dɔn k'a fɔ ko volonté min bɛ politique maaw la bi walima i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ transition kunna bi u ka hami n'u ka jɔrɔna ko ti dɔ wɛrɛ dɛ o de ye k'a dɔn k'a fɔ ko armée a kan ka équiper o baara u bɛ k'o kɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ partenariat la Mali ani Russie i k'a dɔn k'a fɔ o baaraw bɛ senna wa i k'a dɔn k'a fɔ o baaraw ko o na to senna o bɛ to walasa i k'a dɔn k'a fɔ anw ka mali i k'a dɔn k'a fɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya o ka ɲi k'a dɔn k'a fɔ a na se ka boli anw ka jamana a fan bɛɛ lajɛlen parce que ba ka fɔ la o ye mamani ture ye mamani ture a y'a jira k'a fɔ ko mali ani faransi cɛ ah. a ye k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko divorce divorce ye furusa ye a sara o bɛ mali ani faransi cɛ a sara pewu a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ i ye France ta k'a lajɛ, anhan, u ka ambassadeur tɛ anw fɛ Bamakɔ yan, ayi, n'i ye Mali fana ta k'a lajɛ, awɔ, Mali ka ambassadeur tɛ France, awɔ, ko ninnu bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ ko divorce bɛ yen, kosɛbɛ, a mana kɛ cogo o cogo, ee, dimanche nata i k'a dɔn k'a fɔ ko Macron i k'a dɔn k'a fɔ ani muso dɔ k'u kan ka kalafili k'o boloda, o bɛ kɛ, o kalafili mana boloda, ɛ, lala i k'a dɔn k'a fɔ ni Macron ni a kɛra passeli fɛn ye, anhan, ko a dɔw la, ee, a ka taabolo yɛlɛma, an, walasa a ni Mali bɛ se ka teriya k'a sinsin kura ye cogo min na, a banna, masiri filɛ nin ye, anhan, an bɛ bɔ Nouvel Horizon kɔnɔ Mamani Ture ale ka sɛbɛn don. Ɛɛ Mamani Ture an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Abu san in bɛ laban yɔrɔ yɔrɔ an bɛ taa te min Kidali a bɛ kɛ a bɛ kɛ an bɛ taa samɛ te an bɛ taa min Kidali wa Kidali fɛnw da ka di dɛ ni sisan tɛ tiɲɛ yɛrɛ kɔnɔna ni sisan tɛ a nɔnɔmugu ninnu kɔni olu da ka di la kosɛbɛ hali sukaro

Alors, Abu Safinɛ Jara, Dɛmɛ. sirajan taama hali bi an bɛ taa n'a ye. O ka kɛ. An b'a jira kanubaaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nuru FM na. Bi kɔnɔntɔn ani naani tɔmi murumuru duuru. Laseli an b'o kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɔrɛda la. Nɛgɛjuru sira 76 33 43 03. 03. Mun ye Adama Togola? Togola. N'an bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Damis. Damis. Adama Togola Damis an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ. Nin waati in na Surakaboni ka den don. Ayiwa. Nouvel Horizon, Ahan. Abu Safinɛ Jara n bɛ taa. A taa. Dɛnba Kɔnte. Kɔnte. Dɛnba Kɔnte a kumara a ko a ko ka ɲɛsi dɛmɛ ni dɛmɛ dɛmɛ k'o ta ka transition ka a sɛgɛrɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye waati tɛmɛnenw na kɔnti dɔ kɔni ko o dayɛlɛla hmm. kɔnti mun na a yira k'a fɔ ko maliden fɛn fɛn de bɛ fɛ ka dɛmɛ ta ka transition ka a sɛgɛrɛ ɛ abu safinɛ jara ko mun ye dɔrɔmɛ kelen ma dɔgɔ ba kelen ko o man ca hmm. i bɛ na ye k'a fɔ ko o baara ko o bolodala nka an bɛ don min na ko bi mun ye kɔnti in ye abu an sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ ko nafolo mun n'o bɛna ye a kɔnɔ la hmm. ɛ o tɛ ka ye a kɔnɔ dɛ abu safinɛ jara ko mun ye nin kɔnti bangɛri ye i bɛ na ye k'a fɔ ko kɔni a dayɛlɛla nka mun ye avril kalo tile tan ani seegin tɛmɛnen n'o bɛ bɛn san ba fila ani san mugan ani fila o ma a yira k'a fɔ ko mun ye nafolo mun n'o bɛ kɛsu in kɔnɔ la k'a bɛ t'i jɔ mun ye sɛfɛwari miliyɔn kɛmɛ ani fila ani waa kɛmɛ an'a kunkanfɛn ɛ abu safunɛ jara nin wari ye wari mun n'a ka dɔgɔn ɛ wulikajɔ mun n'a bɛ senna nin waati na mouvement minnu olu sigilen bɛ sen kan k'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka transition ka a dɛmɛ ɛ abu safunɛ jara nin wari in dun ko a sɛbɛkɔrɔ ka dɔgɔ o siratigɛ la mun ye dɛnba kɔnti a y'a yira k'a fɔ walasa ka ɲɛsin mun ye sedawo ye maaw ye ŋaniya juguya mun ta ni ka anw sɛgɛrɛ mm. anw bɛ se ka kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma cogo min na mm. mun ye jamana marabaaw ye wele bila mun ye maliden bɛɛ lajɛlen u ma mm. minisiri mun bɛ n'ale bɛ an ka waka n'o kunna ɛ ah. eh, abu safinɛ jara a ye wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma eh. ka hakilina kɔni ni k'o ta mun ye kɔnti bangɛri ni k'o dayɛlɛ kɔnti bangɛri ni malidenw bɛ se ka taa nafolo ka a suruto a kɔnɔ Voilà. transition in ko a bɛ se ka dɛmɛ cogo min na O ka ɲi. nka abu n'o de fiyɛna fɛn min kɔni n'o bɛ maaninfin yɛrɛ kɔni k'i kamana gan mun ye avril kalo tile tan ani seegin tɛmɛnen Ahɔ. a yira k'a fɔ ko wari min n'o bɛ nin kɛsu in kɔnɔna la Eh. ɛ wari min n'a bɛ kɔnti in kɔnɔna la ko a tɛ tɛmɛ mun ye sɛfɛ wari miliyɔn kɛmɛ ani fila la dɛ Yeah. ani waa kɛmɛ ani a kunkan fɛn Ahɔ. abu safinɛ jara Tɛmɛ. n'i dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ Ah. a ka gɛlɛn fo k'a fɔ ko a ka gɛlɛn Kojugu. a ko mun ye waati dɔ tɛmɛna an ka jamana in kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko mun ye kɔnti bangɛri ko o dayɛlɛ la mm. k'a fɔ ko mun ye fonds covid ye mm. ko maaw ka dɛmɛ don kɔnti fonds covid la mm. covid bɛ se ka kɛlɛ cogo min na abu safinɛ jara o nafolomugu yira ko o cayara ni nin da in kɔni ko o ye a ko abu safinɛ jara mun ye dɛnba kɔnti a y'a yira k'a fɔ ko nin mouvement ba ninnu kɔni u bɛ sen na mun ye maa caman de bɛ ka yira k'a fɔ k'i bɛ transition ni ka a dɛmɛ ɛ abu safinɛ jara ko ka ko kɛwale ninnu abu safinɛ jara ani mun kɔni k'a bɛ dusu tugun na a b'i n'a fɔ k'u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ tabarikala o siratigɛ la mun ye fasirikɛba in n'o bɛ Dɛnba Kɔnte ko fɔ a yira k'a fɔ ko hali waati tɛmɛnenw na i bɛ na ye k'a fɔ ko mouvement dɔ kɔni ko o bɛ sen kan mouvement min n'an k'a ma ko front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali FUSI Mali o tɛ wa o y'a yira k'a fɔ ko mun ye maliden miliyɔn naani ɛ Abu Safinɛ Jara k'olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ k'u bɛ transition in ka a dɛmɛ mun ye FUSI Mali Abu Safinɛ Jara ale kɔni ye o sɛlɛ jamana in kɔnɔ la nka n'i ye ko jateminɛ k'a lajɛ ɛ Abu Safinɛ Jara fɛn in dayɛlɛ n'o bɛ compte bancaire in kofɔ mm. a dayɛlɛ fo ka na bila bi la mm. nafolo min kɔni b'a kɔnɔ ko nafolo in kɔni ko a ka dɔgɔn ɛ mm. eh, abu safinɛ jara fo k'a fɔ ko a ka dɔgɔn a ko mun ye FUSI mali olu y'o kunnafoni min di k'a fɔ ko mun ye maliden miliyɔn naani ko olu kɔni ye signature kɛ k'a fɔ k'u bɛ transition in dɛmɛ o maliden miliyɔn naani abu safinɛ jara n'i y'a jate kɛ k'a jate bɔ ah. hali n'o y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni tun ye bi naani naani de bila ah. kalo kalo bi naani naani ah. abu safinɛ jara ko mun ye sefawari miliyari seegin an bɛ taa sɔrɔ o la a kan ka se A kan aw jaralakaw n'a ko di aw taralakaw ye o ye ko an bɛ transition dɛmɛ an m'a di dɔrɔmɛ kelen a tɛ k'o di comment alors a jaralakaw dɔwɛrɛ bila kɛmɛ fila kɔ a ne kɛmɛ fila bila kɛ t'a ka nasɔngɔ di alakaw la a y'a ka nasɔngɔ fara ɲɔgɔn kan ka taa di Asimi ma k'a bila compte kɔnɔ a comment an k'o kɛ a y'o kɛ ee b'a fɔ a bɛ transition dɛmɛ wa n'i ko i bɛ maa dɛmɛ f'i k'a volonté de yira tiɲɛ yɛrɛ la Alors? ɛ abu safinɛ jara miliyɔn kɛmɛ Ɔn. a ka dɔgɔ a ka dɔgɔ dɛ an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ Ɔn. a ka dɔgɔ mais est ce que mɔgɔw sirannen tɛ ka sira mun na parce que an delila ka nin ɲɔgɔnnaw kɛ yan ɛɛ min bɛ tali kɛ effort de guerre la La a hawla- l'armée malienne e y'o to yen, to yen. san tɛmɛnenw na E y'o to yen. o yɛrɛ dɔrɔmɛ kelen o ɲɛfɔli ma kɛ maa ye E y'o- wari dira jɔn E ma y'o- y'o a sɛlɛ. bɛ compte jumɛn E y'o- y'o kɔnɔ sɛlɛ. alors o ma kɛ san ɲɔgɔnnaw mana na o ma kɛ 2012 wa 2012 ayi o ni ɲinan tɛ kelen ye o effort la o ni ɲinan tɛ kelen ye ɔ ayi ayi a ni ɲinan tɛ kelen ye mais o min filɛ o ye dɛ o de bɛ mɔgɔw siran tiɲɛ yɛrɛ la o wari jiginna bama da kɔnɔ dɛ an y'a minɛ daminɛ hali jardin d'enfant la awɔ Aw ye wari minɛ min da ye dɔrɔmɛ kelen min da ye eh, eh, eh, mugan mugan aw lakɔlimɛtiri an y'a daminɛ fo ekɔliso la aw lakɔlimɛtiri y'o minɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa d'u ma nka hali sini an t'a dɔn a wariw taara fan min wala an taara n'an ta ye dɛ ekɔlimɛtiri an tɛ t'o sira fɛ dɛ aw y'a tɔ bɔ jɛlenya da don awɔ ka dɔɔnin sɔri k'o bila kɛrɛfɛ fiyewu a m'o kɛ ah, ah. an t'o kɛ dɛ a y'a bɛɛ jigin ayi an y'a bɛɛ jigin abu safinɛ jara mun ye fasirikɛba in n'o bɛ dɛnba kɔnte ale kɔfɔ mm. ale kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi olu yɛrɛ wulikajɔ kɛ ni ka maa caman kɔni ɲininka eh. maa minnu b'a la k'a fɔ k'u bɛ transition k'u dɛmɛ mm. ko kun jumɛn de la sa ko mun ye nafolo kɔni mm. dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca aw ma se ka wari kɔni O bila mun ye nin compte bancaire in kɔni o la ɛ abu safunɛ jara olu caman y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni k'olu bɛ transition in dɛmɛ olu bɛ transition in dɛmɛ farikolo kɔni k'u la ko k'a fɔ ko mun ye musaka ko ye n'o bɛ wari ko k'o fɔ ko jamana in bɛ don min na bi ko gɔntɛgɛ don abu safunɛ jara nin kun ye kunnafoni an y'a sama ka bɔ Nouvel Horizon ale kɔnɔ dɛnba kɔnte ale sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la Aa su san an ye transiɔn dɛmɛ an y'a dɛmɛ b'a dɛmɛ an b'a suteni o tɛ se ka kɛ n'a ma ya ko vma ye nin hakilila sɔrɔ ka kɔntu da yɛlɛ dma ɲama kan ka sɔrɔ kotu a wari tɛmɛɛna a ɲa kan ka sɔrɔ sa foli di dɔɔnin ne nɔnba sa ko kɔmi sa sa mi kɛmɛ ani mi fila bɛ jamana in kɔnɔ nɔ sa mi tɛ o bɛ ka mobili minnu bɛ ka siri fo fo wari tɛ tɛ walahi e y'o cɛ dɛ sanba tanjikura ah. kamalen ni sanba tanjikura ah. nin waati n'an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a kɛra faama ye gabu i ye fɛn mun fana fɔ ah, kami b'a a ɲɛmaa tɔn de lajɛ dɛ a ka daminɛ ɲɛmaaw la kami bɛ i ɲɛmaa tɔn de lajɛ mm-hmm. n'a ye compte bancaire nin k'o dayɛlɛ mm. a ɲɛmaa minnu bɛ yen mm-hmm. minisiri minnu filɛ bɛ yen nin waati in na aw yɛrɛ ka dɔɔni sɛlɛ ka bɔ a ka sara kɔnɔ k'o jigin a kɔnɔ fɔlɔ maa minnu n'olu bɛ CNT kɔnɔ olu ka dɔɔni sɛlɛ ka b'u ka sara la k'o jigin a kɔnɔ fɔlɔ n'o kɛra mm. e b'a ye malidenw bɛ wari bɔ maa dɔw yɛrɛ dɔw bɛ CNT kɔnɔ i b'a sɔrɔ hali o kun tɛ fɛn sɔrɔ e u bɛ ka miliyɔn joli ta bi i bɛ se ka dɛsɛ cogo di ka hali waa kɛmɛ bila a la a tɛ se alors i tɛ dɛsɛ e parce que n kun tɛ fɛn sɔrɔ n kun tɛ wari sɔrɔ ɔ n'i ye wari sɔrɔ daminɛ ka se fo miliyɔn kelen ni kɔ ma bon n ka kan ka miliyɔn kelen kɛ ka n mako ɲɛnabɔ waa kɛmɛ n bɛ t'o bila nin kɛsu kɔnɔ i ja ayi non siga t'a la dɛ mun ye CNT maaw ani ka fara mun ye gouvernement maaw yɛrɛ kan an ka opérateur économique ba ninnu ko in ka daminɛ olu la nka n'a fɔra k'e b'a fili bi mm. ko sini ka t'o kunbɛn mm. o tɛ ko ye dɛ ko sabu k'an ka opérateur économique ninnu fana degelen don o la u b'a fili bi ka t'a kunbɛn ko ɲɛ fɛ sini olu ta y'o de ye n'u y'a fili bi

ayiwa ala tɛ dagabana kuma tɛ an ka taa ye kuma wuli bele ka ka fɔ ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ye o cɔ ko le soir de bamakɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ laya jara ale ka sɛbɛn mm. laya kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na kɔmi bi bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ n kɔrɔmuso cɛ ka pati n'o ye sumayila sise ye URD ale ko tɛ parti de poignée de la main a ye k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya a bɛ a kɔnɔ k'a a fɔ gwaɲɔn kulubali congrès min ni o laban ni o kɛra waati na congrès laban kɔni y'a jira k'a fɔ ko gwaɲɔn kulubali k'a dɔn k'a fɔ ko perezidansiya kan ka taa ka di ale ma ko ka fana i k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya a bɛ pati fila ni ɲɔgɔn cɛ a ka ja a bɛ pati in kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ vice président na n'o ye saliku ye sa k'a dɔn k'a fɔ ka taa se gwanɲɔn kulubali ma gɛlɛyaba a bɛ pati ni ɲɔgɔn cɛ sumala sise k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ urd a ɲɛmaa kun don kosɛbɛ waati min na sumala sise a y'a ka ɲɛmaya kɛ urd kɔnɔ fo ka taa se a ka saya ma i k'a dɔn k'a fɔ mankan kisɛ kelen a ma wuli pati in kɔnɔ tatiriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ni o ye laya jara a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi pati urd ale siège min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ dispositif sécuritaire n'o ye polisiw ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ yɔrɔ in da la n'o ye urd a siège da la walasa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ gɛlɛyaw la gɛlɛya ka se ka éviter i k'a dɔn k'a fɔ kan fila ani ɲɔgɔn cɛ parce que ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ laya la laya ko k'a dɔn k'a fɔ ɛɛ kunun ko k'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ in kɔni ko a sɛbɛ fiɲɛ kun bɛ k'a dɔn k'a fɔ polisilakaw kɛ kun bɛ ka yɔrɔ k'a sɛbɛ minɛ parce que ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye laya ye ko waati min na olu

u yɛrɛ ta k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen dɔnna tigɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ dispositif sécuritaire n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ lakana bɛ se ka sabati cogo min na walasa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Gwanɲɔn Kulubali ale ka kan Saliku Sanogo ale ka kan walasa i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya u kana se ka a kɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ u kana ɲɔgɔn sɔrɔ Fatiba ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔni bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ présidence ale kɔni taara ka di Gwanɲɔn Kulubali ma k'a dɔn k'a fɔ waati min na Gwanɲɔn Kulubali a jirala k'a fɔ ale ni présidenceya a ka kan a ye k'a dɔn ale kɔni a ye maaw vte ka maaw weele a ka dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ lajɛ dɔ la ko o boloda sɛji la aw la min n'u y'a boloda sɛji la bɛ talikɛ ka fɔ saliku ka maaw la sali olu kɔni ko ko fiyewu k'i ka k'a fɔ ko perezsi hali cɛn don i ka k'a fɔ perezsi a bɛ olu bolo k'a fɔ hali a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko kɔmimini kɔdla garanzsɛgin olu kɔni tun ye gsi bɔ a min o y'a jira k'a fɔ ko gɔni kulubali ka don k'a fɔ ale ni bi ka kan k'a dɔn k'a fɔ pati in siège la k'a fɔ a ɲɛmaya kan ka di gwanɲɔn ma k'a dɔn k'a fɔ gwanɲɔn kulubali k'a dɔn k'a fɔ ale kɛra a ɲɛmaa ye k'a dɔn k'a fɔ a b'i n'a fɔ o kɔni ɲɛmaya min ni o t'a mɛn ka di gwanɲɔn ma ɲɛmaya in kɛra congrès senfɛ dɛ k'a dɔn k'a fɔ saliku sanogo ale ni a nɔmaw k'a dɔn k'a fɔ olu ma jɛn ni o ye congrès min k'a dɔn k'a fɔ ni a kɛra janvier kalo tile tan ani wɔɔrɔ san 2022 na k'a dɔn k'a fɔ congrès in kɔni y'a jira A fɔ ko gwanɲɔn kulubali ale kan ka kɛ président ye wa k'a dɔn k'a fɔ o présidenceya k'a daminɛ o don la ka se fo bi ma k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni a wulilen bɛ saliku sanogo ale n'a ka kilannamaw olu ye fɛɛrɛ jumɛn boloda o de ye k'a dɔn k'a fɔ ka tribunal wele k'o fana saisi walasa k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya in kɔni a bɛ se ka to u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ commune cinq tribunal la olu kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka gwanɲɔn kulubali k'a ta walima olu kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka gɔrɔsi k'a di gwanɲɔn kulubali ma kɔni y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ saliku sanogo la ka fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni a ma présidenceya n'a ma bila a tile o tile i k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛna da a kan cinq cent mille francs ni o ye waa kɛmɛ ye a i k'a dɔn k'a fɔ ko a kan ka o sara koyi a sɛbɛn ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi hali bi i ko bi saliku sanogo i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ a da kan kan wa i k'a dɔn k'a fɔ saliku sanogo a tɛ fɛ ka bɔ a wuli kan kan koyi wa min bɛ tali kɛ i k'a dɔn ka fɔ gwaɲɔn kulubali la sariya URD président ee ka fɔ gwaɲɔn kulubali URD président k'a dɔn ka fɔ ɲɛmaaya de bɛ ale bolo bi nka i k'a dɔn ka fɔ gwaɲɔn kulubali a balilen filɛ ka don a ka bureau kɔnɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn ka fɔ URD a siège la gwaɲɔn kulubali balilen bɛ tɔgɔ bɛɛ lajɛlen la kuma i k'a dɔn ka fɔ dispositif sécuritaire n'o bɛ tali kɛ polisi polisilakaw la olu kɔni kɛlen bɛ ka yɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen k'a lakana an bɛ waati min na komi bi walasa i k'a dɔn ka fɔ nin kan fila in kana se ka se ɲɔgɔn ma aw ba filɛ nin ye an ye min bɔ i k'a dɔn ka fɔ soir de bamakɔ kɔnɔ laye dara ale ka sɛbɛn soir de bamakɔ maaw foli a bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ ko ye saliku ale ka maaw hmm. olu fana y'a jira k'a fɔ ko mun ye gwaɲɔn ka maaw ye congrès min kɛ hmm. k'a congrès de ma kɛ ni sariya ye k'a ma kɛ sariya kɔnɔ bɛɛ taalen di ta da bɔgɔ jɛ kan a bɛɛ bɛɛ Bɛɛ ta dalen bɛ bɔ bɛna min fi ala ka ɲɛ ka da min fi da teliya la i k'a dɔn ka fɔ an kɔrɔmuso cɛ n'o ye i k'a dɔn ka fɔ sise sumayila sise a y'a ka ko bɛɛ kɛ ni mankan jugu ma kosɛbɛ ala ka ɲɛ k'a fɔ ko sumayila taara tiɲɛso ni mankan kun man kan ka wuli ayiwa an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka bɛɛ fɔ ami ami bi aro kosɛbɛ awɔ n'ala sɔnna abu safina jara waati kɔni a sera an bɛ foli ni tanun ta ni ka bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ mamadu kun sɔgɔlen b'an na mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye mali kɔkana la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen k'u waleɲumandɔn ko sabu kɛ mun ye waati a sɛbɛkɔrɔ sera a tɛmɛna yɛrɛ mun ye ala ka hinɛ elhaji mohamɛdi jalo la ale ka kalanden bayaku jalo jalo mori an b'a fo nin waati na suraka buguni kɔnɔ abu safina jara an tɛ nin bila dagiridala mun ye kumaso kun kalifalen don mamadu adama mayiga fɛ nɛgɛ karafe o kun bɛ yakuba gindo bolo facebook la sa mun ye yusufe sisogo mun ye tefilesa maaw ka lasigiden n'o bɛ i na arama ko fɔ ale fana kun bɛ baro in kɔnɔna la nin waati na kuma bara maa fila kun don abu safinɛ jara bubakari tarawele BT wasalam